anthu amene anaphedwa aja gulu achina Saulos Chilima panali mmodzi anathawa pamalo paja atathawa munthu uja anakaguliridwa malo dziko lina izi nza serious serious zenizeni if you can remember tibwerere mbuyo pang'ono anthu amakana kuna kuti aone nkhope ya anthu amene anaphedwa aja mukuziwa anthu aja amakana chifukwa chani amaziwa kuna kuti panali munthu m'bokosi limodzi limene munayikidwa munthu oti si munthu amene amafunika wa abale wawo munthu uja ndiye kutereko panopa zinthu zavuta munthu uja akubwera kuzaperekera umboni ndi chifukwa chake a inquiry aja akunenetsa kuna kuti munakaona nkhope pamene paja funso limene lija ndilovuta kwambiri munakaona nkhope ayi nkhope sitinakaone simunakaone eh madokotala anu anakagwira ntchito madokotala athu sanakagwire ntchito pamene paja chimene akufunsira anthu aja ndichonena kuti pali munthu mmodzi amene anathawa pa nthawi ya ngozi ija kapena pa nthawi ya anthu ophedwa ija ndeno awawa amene anali ndi chilimawa anayesesa kuphapo munthu mmodzi wazigawenga zija ndeno ataona kuti "Oh, anthu awa anali sikisi tingoyerekeza ndiyeno kuti tipange una kuti mwina papezeke mabokosi a anthu 5 sizigwira tipange bwanji popeza kuna kuti wathuyi naye waphedwa chimene anapanga anthu anakwanisa kutenga bokosi limodzi ndi kumutenga wayo muja mdani awo uja ngoti nzawo uja ndi kumuyika m'bokosi lina lija ndikupita kwa- kukapereka kwa mulungu kwa, kwa mbumba ina kukhala ngati una kuti munthu ali m'bale wawo asali m'bale wawo chifukwa amaziwa kuna kuti mcp chifukwa chakutasa kwambiri imayembekeza kuna kuti anthu aja mwina mcp sizatulukanso m'boma mwinanso ada aja sazabweranso ku malawi kuno kuti azaperekerenso umboni ndiye poti mulungu china chilichonse amaona mmene ananenera a bishop msusa munthu uja wavumbuluka mwachiziwikire nthawi ina iliyonse munthu uja abwera akuyankhula kunena kuti ayi chinali chiwembu anthu anachita kuphedwa kusogolo kuti kuli ntchito ndiye pamati tikamapereka pano mauthenga pamakhala anthu ena ona kuti iwowo magazi yawo ndi a mcp zigawengaso koma zili pa, pa, pa social media apo zimalongolola kumatukwana ayi iwe galu iwe suziwa kanthu e mwakuti mwakuti sikuti sitiziwa kanthu timakhala tikuziwa kanthu komano nthawi imeneja zinali zovuta kuti tiziyankhula nga mmene tikuyankhulira pano ufulu tinalibe ufulu tinalibe ndiye a mcp kutereko tikamati mcp yatha we are not joking we are talking serious issue kutereko zinthu izizi mukhulupirire ziyamba kuvumbuluka bwinobwino tikamakayandikira ku makampeni ndi pamene muzaone kuti ndale si za masewera onsewa a ku mcp onse akhala kutani akutoleredwa kumakatsekeredwa mndende kumakasidwa mndende mcp ikhala kuti yathera pati yathera pompo ndeno zimene ndikukuuzanizi you have to trust what i'm saying now this is a serious issue mmodzi anapulumuka pa ngozi ija moti atapulumuka munthu uja anathawira dziko lina munthu uja abwera tsiku lina lililonse akhala akulengeza kunena kuti munthu uyu anali mu ndege muja anapanga ndipo mcp pokaniza kuti anthu asaone mitembo chimene amaopera amaopa kunena kuti mukakaona mabokosi aja mupeza kuti munthu amene ali m'bokosi uja si m'bale wanu ndi chifukwa ainkwaya akunenesa kunena kuti ma, ma, zikafika povutina manda amenewa tikafukula cholinga azikaona nkhope za anthu ndiye azikafunsa kuti uyu anali ndani uyu anali ndani ndeno guys kusogolo kuli ntchito inu anzanga a mcp anzanga sindimadana nanu iyayi but your brain problem is your brain simumalingalira za mawa munatasa kwambiri amalawi ndi mtundu oopsa amangokhala phee izi azingoyang'ana zimene zikuchitika

Mmodzi anapulumuka ndi amene aulule china chilichonse. Zimene ndikukuuzanizi you have to trust me. Zimene ndikukuuzanizi you have to believe me. Zimene ndikukuuzanizi tomorrow ndizabweranso ndikukuuza kuti munthu uja mumati ndi ameneyu. Zikomo kwambiri. Pangani share kuti anthu ena amve nawo uthenga umenewu. Mupange share, mupange follow kuti zimene zikubwera kusogolokuzi tikhalenso tikutani tikucheza limodzi. BM news pangani subscribe kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana pano pa channel chathu.